Madame Diabaté unhun ɛɛ k'ale ka furu kɛra nin y'a san 2 ye unn ale cɛ y'a furu unn u bi cɛ kɔrɔkɛ ka so unn Ala y'ale garisigɛ don cɛ min na unn cɛ in bi nkalon tigɛ ee a ti tiɲɛ fɔ cɛ in sala ka bon cɛ in tɛ depansi kɛ a tɛ nasɔngɔ bɔ kɔrɔkɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ ko de ala y'ale da cɛ fugari man di ale nka ala y'ale garisigɛ don a la k'ale kan ka se ka mun de kɛ walasa k'a cɛ falen parce que u bɛ kɔrɔkɛ kan dɔrɔn cɛ tɛ foyi den kelen de kɛ a ka jate tɛ foyi la a ka sira tɛ foyi la kɔrɔkɛ de jɔlen bɛ nin bɛɛ ye ale furadamama ma kɛ nin fɛ kuma b'i bolo k'i k'ale dɛmɛ a tɛ k'a ka furu faamu ah, lamini ala k'a ni sahaba bɛn nasɔngɔ tɛ dida ale ma nin y'a san fila ye eh. k'a ka tobili kɛ ah. u bɛ kɔrɔkɛ kan ten eh. nin fana tɛ dutigi ye dɛ ah. nin ye fɛn dɔ de ye n'o tɛ dutigi tɛ dɛ o de y'a to u b'a fɔ ko dutigi mɔdɛli dɔw bɛ yen n'a gɛlɛyara eh, alimami delila k'a fɔ yan k'a bɛ hali kuranɛ kɔnɔ muso bɛ ka kan ka bɔsi dɔw la nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ wa muso de ka kan ka bɔsi a la a n'a ɲɔgɔnnaw de don ne yɛrɛ kɔni aa denmuso ne m'a dɔn n'a ye denw sɔrɔ a ye n'a ye denw sɔrɔ a ye ka ban a bɛ cɛ nin ni a ka kan ka cɛ in dɛmɛ de k'a dilan n'a ma cɛ in dɛmɛ k'a dilan n'u tora nin cogo in na ten aa nin tɛ ko ye dɛ nin tɛ ko ye dɛ parce que nin tɛ barika don hali ale denw na du in tɛna dilan dɔ ni situation in na a bɛ gɛlɛya bolo don dɔ la fo k'a fɔ k'a gɛlɛyara a ka to k'a cɛ lasigi dɛ u ka baro kɛ a kan'a kɛ ni kɛlɛ ye a kan'a kɛ ni woyo ye mais a b'a f'a ɲɛna dɔɔnin dɔɔnin a ka kan ka min ni min kɛ karisa ɛ ne furukɛ de ye e ye e de ye ne ka dutigi ye e, tiɲɛ don se b'i kɔrɔkɛ ye ka tɛmɛ i kan nka i fana senin ye min ye i t'a kɛ ala kama tuma ni tuma i kana hali a di ne ma i bɛ taa di kɔrɔkɛ ma ko n kɔrɔ i tɛ nin minɛ i k'i bolomadɛmɛ n'a ye wa ɛ hali ni ne ɲɛ bɛ to ka da o kan o fana b'a yira ne la ko ne y'i furumuso ye koyi nka kamalenkɔrɔ yɛrɛ mana kɛ e tɛ foyi foyi kɛ i ka du kɔnɔ i t'a kɛ muso ye i t'a kɛ den ye e bɛ so kɔnɔ ten yala hali ni e ye denw wolo den ninnu fana tɛna kɛ ten wa ee eh, ala k'an kisi k'an tanga koyi a ka to ka kuma ni cɛ in ye koyi a ka kuma ni cɛ in ye a ka mɔgɔw bila ka kuma cɛ fɛ cɛ ka kɛ cɛ ye a ka kɛ dutigi ye n'a ma kuma ni nin ye ka mɔgɔw bila ka kuma n'a ye n'a ye to in tɛ to a man ɲi dɛ a man ɲi dɛ cɛ in kɛcogo man ɲi dɛ a k'a yira a la ni n'a kumana ka kuma ka kuma a k'a fɔ n'i ma sɔn a ka furuseerew ci a ma n'a ma sɔn a ka taa fɔ hali a yɛrɛ somɔgɔw ye a k'u ci a ma u ka cɛ in dilan ni cɛ in ma dilan nin tɛ ko ye dɛ nin tɛ ko ye dɛ nin tɛ mɔgɔ ɲuman ye fiyewu fiyewu fiyewu a ka to ka cɛ in a k'a kɔrɔ fɔ u fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka to k'a fɔ a ye a kan'a fɔ ni gɛlɛyaba ye dɛ a kan'a fɔ ni kɛlɛ ye diɲɛ ka bɔ u kalama mais a ka to ka kuma dɔw fɔ a ye kuma min b'a responsabiliser k'a yira a la k'a fɔ ko dutigi de don dutigi don a ka bɔ nin cogo in na nin man ɲi dutigi in ma fiyewu fiyewu fiyewu fiyewu ne bɛ min fɔ a ye o y'o de ye nin tɛ ko ɲuman ye dɛ cɛ in tɛ mɔgɔ ɲuman ye han cɛ in tɛ dutigi ye ni mɔgɔ dun tɛ dutigi ye n'i kɛra fɛn dɔ ye ten ko bɛɛ mana kɛ ten aa ten tɛ ko dilan dɛ ala k'an kisi k'an tanga muso ma hakilimaya kɛ muso ma kɛ cɛ a ma kɛ cɛ bato muso ye miselu ko i b'a kɛ to man tun kan ka cɛ labato ka hinɛ cɛ la mais tuma bɛɛ fana a bɛ dɔ fara a kan tugun o ye muso sugu jumɛn ye donc b'a dɔn muso kɔni a ma kɛ muso ladiri ye n'o tɛ wajibi tɛ yɔrɔ sigiyɔrɔ bɛ cɛ de kan o an ka jamana sariya la o diinɛ sariya la o sigiyɔrɔ ko o bɛ cɛ de kan hali ni so ye muso ta ye n'a ko ko so in ko e ni so tɛ e bolo e de kan ka so ɲini k'a bila a kɔnɔ a yɛrɛ ka so o tuma na n'i taara n'a ye yen n'a ko k'i b'a location sara i b'a sara dɛ i b'a sara o ye wajibi y'i kan nka min bɛ fɔ muso in a ka kɛ hakilima ye hali n'a man di a ye bɛɛ kɔ a k'a dɔn k'a fɔ furu de b'ale ni nin cɛ furu kama ale kan ka demi tarif yɛrɛ de minɛ nin na a man kan tuma bɛɛ dɔ yɛrɛ fara a kan nka ni cɛ a b'a di tɔw ma waa mugan na a ka ɲa cɛ ma k'a d'o ma waa tan na hmm. ala b'o barika don a la n'a y'a d'a ma fu yɛrɛ hmm. an bɔra k'an ba kadija misaliya dɔ fɔ sisan hmm. ɔ muso min b'a ka cɛ ka ko bɛɛ ta ala kira yɛrɛ furumuso an ba kadija ale tun bɛ ten de a fatu san ala kira yɛrɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ an'a ye dusukasi min sɔrɔ f'a y'a san tɔgɔ da ko ko dusukasi san huzunu san tellement que an ba kadija tun bɛ a y'o fɔ ko nafolo si m'ale nafa ka an ba kadija ka nafolo bɔ a y'a ka nafolo bɛɛ bila ala kira ka disposition na entièrement a bɛɛ hmm. ale n'a ka nafolo bɛɛ ala kira de ta ye i y'a fɔ cogo min na kira bɔra a kɔ ale de y'a furunafolo kɔnte ka ala kira wele k'a d'a ma taa di somɔgɔw ma ɔ mais a kɛra cogo cogo kɔni mɔgɔbaw tɛ ban diɲɛ yɛrɛ falen n'o de fana la o ɔ ma mɔgɔw la ɲumankɛlaw b'u la jugumankɛlaw b'u la camancɛ mɔgɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'o de u bɛ ɲuman dɔ kɛ u bɛ juguman dɔ kɛ ala k'an ci ɲuman na amina yarabi eh, tɛnɛ ko k'a f'i ye a ko ale muso bɛ to k'ale janfa eh, sugu taga sira la dɛ k'ale dalen t'a muso la dɛ ɔ k'ale ka kan ka mun de kɛ parce que a muso taa o taa sugu la ale k'ale muso bɛ k'a janfa a muso b'a la k'a janfa preuve jumɛn b'ale bolo ah. a b'a ɲɛɲini fɔlɔ de kɛ ale b'a ɲɛɲini muso b'a la k'a janfa o ye mɔgɔw ka kuma de ye a yɛrɛ k'a ɲɛɲini k'a bolo da kisɛ kan n'a y'a bolo da kisɛ kan f'a yɛrɛ ɲɛ k'a ye kuma min na o kuma ni min bɛ fɔ olu bɛ fɔ mais muso bɛ kan ka n janfa sugu taa sira la e ɲɛ ma fɛn min ye f'a lakalili mɔgɔ jugu hɛrɛ jugu de bɛ bunadamadenya la i ni muso aw ka di ɲɔgɔn ye u ɲɛ b'aw dontɔ n'aw bɔtɔ la aw b'a ka ko kɛ jɛn di aw ka furuni na den fila b'aw bolo aw hasidiya bɛ dɔ la o bɛ don aw kan ka nin manamanakan f'i ɲɛna k'aw ka furu tiɲɛ ten fu n b'a fɔ n balimakɛ ye a k'i janto dɛ maa ma ɲi dɛ kow bɛ yen koyi kow bɛ yen bi cogoya min na lamini i tɛ mɔgɔ dɔn a tɛ fa la a tɛ ba la mais i hasidi bɛna ɲimi ka faga i bɛ don ka bɔ min kɛ dɔrɔn i ɲɛngoya b'a la i n'i cɛ o tuma na a k'a janto a yɛrɛ n'a ɲɛ ma fɛn fɛn ye a kana da a la ni ala sɔnna madame jabate kuma tun tigɛra Awɔ kɛ i tun bɛ ko ko boli boli sira i dimina i dimina i dɔgɔkɛ ye a ye ne ko e bɛ e muso ka so kɔnɔ e bɛ muso de ka so kɔnɔ don a sen la a y'a yɛlɛ ko kelen kɛ a y'a yɛlɛ ko fila kɛ a laban n'a nana a kɛ yɛrɛ ko f' i ka bɔ mais ne ma dan sɔrɔ n balimakɛ la depuis i yɛlɛ ko fɔlɔ n'i b'a dɔn k'i muso yɛrɛ de ka so don i b'a lasigi karisa i ta y'i ka so ye so kɔni tɛ ne bolo nka ni i y'a yɛlɛ ka se ni min ma o se tɛ ne ye donc n bɛ taa so dɔ ɲini ne bɛ se ka min sara an bɛ taa yen kuma ma ban kelen tɛ nin na o a ta de y'a ka so ye n'a diyara a k'a ka so kalo sara kɛ waa kɛmɛ o y'a kunko de ye mais e n'i ka cɛya i n'i dusukolo de ka kan ka kɛ ɲɔgɔn na muso i man kan k'a to i muso ka to ka nin k'i la ayiwa a bɛ to k'a yɛlɛ a bɛ to k'a yɛlɛ n'a ye min yɛlɛ e tɛ fɛn fɔ e bɛ e bɛ to so kɔnɔ o tuma mun de kɛra e de ye cɛ ye wa a tɛ ni muso de ye cɛ ye a yɛrɛ de bɛ kan k'a ka faiblesse jira a muso a muso la koyi a bɛ kan k'a jira a muso la dɛ ale tɛ foyi ye ayiwa Ala dun bɛ yen i senni ye luwase min ye dɛ taa o ɲini i yɛrɛ bɛ n'a fɔ a ye an ka minɛnw cɛ an ka taa nin so in kɔnɔ kɛlɛkun tɛ wɔyɔkun tɛ a ma se o la o a ka komi a ka so in ka fisa ni e n'i denw ye donc a ye taa aw ta ɲɛɲini kɛrɛfɛ nka n b'a dɔn balimamuso hakilina min kɔni b'a la nin ye mɔgɔ tɛ dɛ a man ɲi bi a man ɲi sini mɔgɔ bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn sɔrɔ la n'i ni mɔgɔ m'a dumu n'i kelen y'a dumu wala a sɔrɔli ma nafa ɲɛ i ye kuma tɛ i furukɛ ma i furukɛ b'a sɔrɔ i denw fɛ a b'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛ n'e ma hinɛ i cɛ la jɔnni bɛ hinɛ i cɛ la mm. n'i n'i cɛ kɛra i ko e faden de y'i cɛ ye mm. c'est pas la peine an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'an ma hinɛ ɲɔgɔn na furu kɔnɔ

u bɛ kɛ ɲɔgɔn fadenkɛ bɛɛ de gɔnfilelen don nin dontɔla kamankun bɛ da gosi dɔ in dontɔla kamankun bɛ sin ka da bɔgɔti ten i yɛrɛ t'a dɔn i t'a dɔn du kɔnɔna la min ye cɛ ye i t'a dɔn du kɔnɔna la min ye muso ye bilen ɛ otorite bɛɛ bafuyelen don parce que muso ye dɔɔnin sɔrɔ ka kun cɛ ka sɔrɔ la u bɛ ka tɛmɛ cɛ ka sɔrɔ kan donc jate tɛ yen tuguni ordre di tɛ yen tobili kɛ ka di yan tɛ yen n ka fini ko kuma t'a la a musonin dun t'a furu sa cɛ dun tɛ hɛrɛ kɔnɔ cɛ tɛ hɛrɛ kɔnɔ cɛ ni fɛnɛ ma kariya n'i ma i ni ma kariya i bɛ sa jɔnya juru de la maa o maa n'i ni ma kariya i bɛ sa jɔnya juru la sika o sika tɛ yen muso ka kɛ maa jugu ye n tɛ hɛrɛ sɔrɔ n tɛ dumuni sɔrɔ i filɛ de ka fɛn fɛn fɔ o kana furu kɛra kun jumɛn kama ah, kun t'a la c'est que nata de bɛ yen i dun nata tɛ fa mhm. bɛnkɛjan bɛ dɔ fɔ o yɔrɔ kan wa ɛɛ eh, eh, fadenya kuma min fɔra nin a man nɔgɔn dɛ an ka taa ala k'an bɛɛ sababa ma fɔta ni kɛta ni ŋaniya t'a la eh, i ye min fɔ o gɛlɛya in a fan caman bɛ sɔrɔ fɛnw de kɔnɔ ɛɛ sadi lamini furuko in yɛrɛ dɔrɔn ne kɔni ye fɛn faamuya la i ka ko in i ka dugawu k'i yɛrɛ ye i ka ko di ala ma sinɔn k'a fɔ ko nin na solution standard o t'a la lamini ne ye kupulu ye bamakɔ yan fɛn t'u fila si bolo cɛ tɛ baara la muso tɛ baara la ni cɛ de bɛ kɔkisɛra kɛ ka fɛnnin min sɔrɔ u bɛ jɛ o de la walayi lamini kuma kun tɛ furu in kɔnɔ Mɛ u fila ye baara sɔrɔ don min na u ka so gɛlɛya daminɛ a bɛ gɛlɛya cɛ ni muso wala u kɔmansera ka sɔrɔ kɛ don min na gɛlɛya daminɛna lamini a jate minɛ kɛ an ka karikun yɛrɛ lajɛ dɔrɔn Ɛɛ kuma n'a tɛmɛ sira don a tigi ma dɔgɔlima tɛ i bɛ taa kare kun na i bɛ t'a sɔrɔ fini pasira dɔ b'i ka kare kun na a b'a a ka fini pase so in kɔnɔ a n'a muso bɛ sigi u b'u ka fini pase kɛ u b'u ka fɛn kɛ u bɛ soso nin kɔnɔ kuma tɛ min bɛ i n'a ta la ka t'o bila vila kɔnɔ wa ko nin kilimatizɛri in ma k'a mankan ka bon k'a falen Donc i b'a ye solution standard t'a la adamaden bɛɛ ni solution standard o ye tiɲɛ ye solution standard t'a la Ah, i adamaden bɛɛ n'i ka lajarabinan don adamaden bɛɛ n'i ka gɛlɛya cogoya don tiɲɛ don n'i ye nin ta y'a bolo k'a fɔ ko nin bɛ condition min na ko fo n fana ka kɛ tan Ɛ mɔgɔ tɛ ala deli jamana in kɔnɔ bi n'i ye furu yɛrɛ ta k'i b'a sɛgɛsɛgɛ bi n bɛ deli k'o fɔ mɔgɔ ye kuma caman ko furu a bɛ yɔrɔ min na bi n'i tun y'a kɛ kɔntara ye mɔgɔ tun bɛ sɔn a ka kɔntara ka yɛrɛ n'u a man ca dɛ a man ca dɛ donc n bɛ donc an bɛ ka ɲɛmada minnu fɛɛrɛ la fan olu ka taabolo in de bila Parce que généralement nin ko fɔ sugu fila bɛ bɔ an mɔgɔ kalannenw ma i b'a sɔrɔ kalannen sɛbɛ tɛ sen kelen de don s kalannen yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o wala olu bɛ ko k'u cɛw ye f'i b'i yɛrɛ ɲininka mais ko nin ye mɔgɔ fa sugu ye mais sen kelen ninnu yɛrɛ ɲuman minnu minnu ka ɛsɛmɛsi yɛrɛ tɛ se ka kalan mais n'u ye sbi daminɛ i b'a fɔ ko ayi olu de b'a fɔ ne nin mankan parce que tout simplement ale ka so zlen ninnu ni abari ye n'i ye wali ɲɛ singa i b'a tigi dungɔna yɔrɔ filɛ dɛ o ye diyagoya ye donc ko ne bɛ min fɔ o ɲɛna n'i ye wali ɲɛ singa i b'a tigi dungɔna yɔrɔ filɛ dɛ an bɛ ka taa ɲɛ da tubabu minnu ma an k'olu de to yen olu ka kow taabolo n'an ka kow taabolo de tɛ kelen ye tɛ o fɛn dɔ olu ka kow la o tɛ olu tɛ bɛn anw taw la tɛ b'an fɛ yan anw fɛ yan fɛn wɛrɛw bɛ yan nɔ olu bɛ ka anw minnu tɔɔrɔ yan ko an ye musow tɔɔrɔ an tɛ ka musow ka droit d'u ma olu de ye musow tɔɔrɔ anw tɛ parce que an ye barika min yɛrɛ don muso la olu ma don o la ah, ah. olu ye muso bila yɛrɛ ma n'a furula don min na kunko b'a yɛrɛ bolo anw fɛ yan ni bi tile tɛ n'an ye muso furu an ka du yɛrɛ la danaya mɔgɔ fɛ karisa la danaya mɔgɔ sigida la danaya mɔgɔ an b'o de da muso kan ka taa an denmuso bila i bɛ t'a bila mun y'a bɛ tɛmɛ o kan i tɛmɛ o kan ɔ mais n'an bɛ ka o to yen ko an bɛ sigi ka tele de lajɛ tele in fo tele in de fana ka faamuyali bi minɛ n'an ye min ye tele la dɔrɔn an b'o de minɛ ko marijan kɔntan an bolo o de y'a kɛcogo ye alors que o bɛ k'olu tɔɔrɔ de ye situation in bɛ k'olu tɔɔrɔ de ye tele lajɛ fɔ situation bɛ k'olu tɔɔrɔ de donc olu bɛ k'a bɔ de sisan ka wari don a la a filimu kelen dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ n'i y'a jateminɛ sɛfa la a bɛ se miliyɔn kɛmɛ seegin miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ma u b'a don a la pour que a ka mɔgɔw dilan u k'a ye k'a fɔ e yɛrɛ min sigilen bɛ e yɛrɛ ka dimi k'a fɔ nin bɛ ka nin min kɛ nin vraiment a ye cɛ in dɛgun ou bien nin bɛ ka nin min kɛ a muso la nin vraiment a y'a muso dɛgun c'est pas normal donc wari bɔ kun ye o de ye pour que mɔgɔw ka conscience sɔrɔ u kan'a ɲɔgɔnna kɛ ɔhɔ dɔnku u ka sabali an ka musokɔrɔba ɲuman dɔ bɛ lamini wagati tɛ bɔli kɛ sunɔ a ye eh, ladilikan fɔlɔfɔlɔ min di a denmuso ma hmm. a denmuso tatɔ a cɛla la o wagati y'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ tɛ y'a sɔrɔ kira ma ci dɔnnibaga caman b'a a ka histoire lakali mɔgɔ caman dɔn umamatu bintul haris mhm. a ladilikan fɔlɔ min d'a denmuso ma a ko n denmuso n'i ye nin ladilikan tan minɛ Ka taa i ka du dila n'a ye n b'a dɔn a bɛ k'i ka du sigilan ye fɔlɔfɔlɔ min fɔ a ye o de kɛra a ko kari n'i cɛ ka sɔrɔ ye kari ni i cɛ ka sɔrɔ ye kɔrɔ ye mun de ye i cɛ mana fɛn min sɔrɔ ka d'i ma hmm. i wasa don a la i ka valeur don a la i ka kari ni o ye o ka kun i la i ka dugawu da o kan lamini ɲɛ bɛ nin fɛn caman na caman b'a fɔ bi n cɛ bɛ tan n cɛ bɛ tan n cɛ bɛ tan walahi muso caman de bɛ ka cɛ bɔ cɛya la n'u dala kuma ye muso caman bɛ ka cɛ bɔ cɛya la n'u kɛwale muso caman bɛ ka cɛ bɔ cɛya la ni eh, eh, u ɲɛnafilɛli ye mhm. u ka sabali u ka cɛ ninnu nɛgɛn u n'u faamu aw de taara ni ɲɔgɔn ye mhm. aw ka ɲɔgɔn faamu n'u y'a f'u ɲɛna u ka sabali u ka sabali an bɛ jamana min kɔnɔ bi cɛ tɛ yen tuguni dɛ a dɔgɔyara dɛ cɛ dɔgɔyara wala a ka pa ye cɛ ye han cɛ tɛ yen dɛ ni min ye min sɔrɔ o k'i kɔrɔsi o la hali bi bi dɔ ye revue dɔ ci n ma ko commune un na semaine tɛmɛlen semaine kelen kɔnɔna la ko kadi dossier de divorce 154 dossier de divorce bi ma ko 54 dossier de divorce o ye bi kelen dɔrɔn ye an bɛ taa min démographiquement non muso bɛ ka muso bɛ cɛ dépasser de o tuma na a bɛ taa min donc jan k'i ka kuma kan ala k'an bɛɛ sɔn sabali la ami i ko ko musow de bɛ ka cɛw bɔ cɛya la f'i k'a walawala ɛɛ n b'a yɔrɔnin an b'a yɔrɔnin walawala ɲɔgɔn fɛ ka taa an b'a hakilinaw di mhm. ɛɛ i k'i janto i cɛ ka sɔrɔ la i k'i disi gosi n'i cɛ ka sɔrɔ ye mhm. ni muso tigɛra i ka sɔrɔ la a b'i bɔ cɛya la a b'a bɔ a la i tɛmɛ wo tɛmɛ i b'i daperen bɔ i cɛ la ah. don wo don i b'i daperen bɔ i cɛ la i b'i ɲɛmuni tigɛ a la i b'i jan ka yɛlɛ i b'a fɔ ko tɛnɛ y'a fɔ cogo min na i y'i cɛ bɔ cɛya la i b'a bɔ a la dakuruya kelen pe filɛli kelen pe juguman na mhm. i b'i cɛ bɔ cɛya la i b'a bɔ a la onomatopée kelen pe n'o ye ka hun ko dɔw kɛ wagati i b'a bɔ cɛya la e kɔni ma fo ka taa min kɛ sa dama sunyɛ la i bɛ cɛw de mankan mɛn a dun b'a fɔ ko ne tɛ cɛya la walahi ne bɛ cɛya la mais pourtant a dun tɛ cɛya la muso nin ma mɛ bi cɛ b'i sigi a b'a fɔ ko walahi bilahi n bɛ cɛya la n ka kɛnɛ n golo la Mm. mais ni n ye n ɲɛsin ale de ma n cɛya tɛ wuli ban a tɛ wuli a tɛ sɔn ka wuli o ye tiɲɛ o ka ca ni n y'a ye se kɛnɛma dɔrɔn k'a n bɔ kɛnɛma ni n ka hakili girin muso dɔ la dɔrɔn ani n cɛya ka wuli mm. ko si tɛ kɔrɔya si ye lamini kɛ kuma latigɛ tɛ ye mais ni n ye n ɲɛsin nin muso nin ma bi dɔrɔn nin bi dɔrɔn nin nin kuma bɔra ne fɛ yen bi dɔrɔn bi dɔrɔn nin bi wulada in n'an kɔrɔ nin kuma bɔra ne fɛ yen muso b'i kanto k'ale cɛ ti cɛya la cɛ bɛ ala kali k'a bɛ cɛya la mais pourtant u ye san kelen kɛ kalo wɔɔrɔ kɛ kalo fila kɛ kalo saba kɛ cɛ tɛ sela ale ma cɛ mana s'a ma kota i bɛ ni cɛ y'a laɲini k'a b'i ɲɛsin a ma dɔrɔn a tɛ wuli hali n'a ye Kulubali ka furamugu bɛɛ kunu a wagati la a tɛ wuli min fɔra a ma o de don min kɛra a la o de don ɲɛmunu min tigɛra a la o de don gɔngɔli min sigira a kun na a tɛgɛ o de don a ye kumakan dɔ mɛn k'a muso bɛ k'o f'a ma o de don muso ye jɛsi dɔ kɛ ka bon sumalen b'a si de ma o de don ka tɛgɛ a la ka bura a kɔ o de don i yɛrɛ ma ten dɔrɔn ka cɛ dɔ ye kɛnɛma ten k'o n'i cɛ suma ɲɔgɔn ma i kunkolo kɔnɔ ka to k'u to ni o tulo kɔnɔ tuma bɛɛ o bɛ mun ɲɛ aw de y'a bɔ cɛya la kɛ o don o don n'an tɛ cɛw k'a fɔ ko cɛw bɛ bana ten u tɛ bana na ten dɛ ayi ayi aa cɛya la kurusijala lagosili a ma nɔgɔn ten dɛ ɛɛ o fɛn tɛ dɛ ɛɛ nka a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn o fɛn tɛ ɔ kuma filɛ nin ye n'a fɔra k'a fɔ ko musow de b'u cɛ bɔla cɛya la nin yɔrɔ in de don bamanankan don i b'a caman mɛn walahi ni n ye n ɲɛsin a ma n tɛ wuli nka n'i bɔra kɛnɛma dɔrɔn i b'a ye ten kɔrɔ b'a sɔrɔ wulilen don ni kɛnɛya sɔrɔ o bɛ mun na ni mun de ye o kɔrɔ de k'a fɔ fɛn dɔ bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min tɛ se ka minɛ a tɛ ye nka fɛn in kolo ka gɛlɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw m'aw farati a bɛ na ni furusa de ye o ye tiɲɛ ye bɛɛ kɛjɛ i tɛ n'o yɔrɔ de ye n bɔ n'o yɔrɔ de ye bɛɛ n'o yɔrɔ de o kuma ninnu de fo k' hakili to de la a fɔcogo ni a kɛcogo u yɛrɛ lawaleya fo k'u hakili to o yɔrɔ de la fɛn in bɛɛ n'a fɔ kuma de don kuma bɛɛ n' a fɔ wagatiw de don laɲini bɛɛ n' a kɛ wagatiw de don kuma bɛ kuma la i mana nisɔndiya cogo o cogo n'a kuma fɔ kelen nani n'a fɔ fɔ dɔrɔn a bɛ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ nɛgɛ ka taa min kɛ donc fo k'u hakili to o yɔrɔ in de la kuma fɔ kuma in tɛ kuma fɛn ye furu tɛnɛ y'a fɔ a ka kuma in daminɛ la mɔgɔ min sɔnna i ma sɔn furu bɛ muso de bolo cɛ n'a y'i diya diɲɛ ka kɛ i ta ye i kaman waga i ko i kaman waga i ka i ka i ka biri bamakɔ kunna furu bɛ muso de bolo ni muso de sɔnna furu bɛ dilan ni muso ma sɔn furu tɛ se ka dilan donc fo musow fana ka sɔn o yɔrɔ de ma u k'o sabali de ta privilège minnu bɛ d'u ma fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ fɔ muso ma mun kɛ nin kɛ nin kɛ nin kɛ sariya m'a wajibi a kan koyi mais sariya y'o bɛɛ kɛ muso ka bonya de kama ani fɛn dɔ bɛ yen nɔ i ka taa i k'a ɲini ni i magaya ye ale ye laginɛka de ye k'a ka taa laginɛ ɔ ayiwa ale ko ko e bɛ ka ne gɛn ka taa mun na n ka mɔgɔw fɛ yen a ye e ka taa dɔrɔn kɔfɛ ni mago ser'i ma n b'i wele k'ale nana ka enquête kɛ a bɛ k'ale mabɔ a la de walasa a ye ayiwa sunkurun kura dɔ sɔrɔ k'a n'o ka se ka mɛndiya kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ma taali min kɛ ni saya kɛra olu fɛ yen cɛ tɛ taa denkundi mana kɛ cɛ tɛ taa furusiri mana kɛ cɛ tɛ taa cɛ y'i ban ko bɛɛ ma ko f'a ka taa de fɔlɔ kuma filɛ dɛ k'ale ka kan ka mun de kɛ eh, lamini ala ka hakili ɲuman d'a ma amina yarabi lamini hmm. cɛ de y'ale furu ni cɛ ko a ma k'a ka taa a tun ka kan ka taa ale tun man kan k'a la ɲɛɲini hmm. a tun ka taa n'a tun taara a ni sunkurunba min bɛ ɲɔgɔn dɔn u tun bɛ fa ɲɔgɔn na u tun bɛ tigɛ ɲɔgɔn na a tun b'a wele ka na ale tun man kan k'a ɲɛɲini i cɛ de y'i furu n'i cɛ ko k'i ka taa ka so taa ka so bon sisan n'a ɲagama kɛra jɔn de ta ye sisan banni mana kɛ cɛ tɛ taa ko o ko mana kɛ cɛ ko k'a tɛ taa o de la ne b'a fɔ an denw ɲɛna furu a tɛ cɛ bolo dɛ a bɛ muso de bolo fo muso ka sabati de tɛnɛ ka taa laginɛ taali kun t'a la eh, mais a cɛ de m'a fɔ k'a ka taa wa kun t'a la hali ni kun t'a la a cɛ de don a furukɛ de ko k'a ka taa oh. i furukɛ de ko k'i ka taa i furukɛ de y'i bɔ laginɛ ka na n'i furukɛ ko k'i ka taa hali ni kun t'a la sisan n'o wa a ta kɛra jɔn de ta kɛra ɲangama ye sisan ayiwa a faamuna ɛɛ bamanan n'o tɛ k'a fɔ ko cɛ jo b'a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ cɛ bɛ ka baara min kɛ mɛ ala tun bɛ cɛ in sara a ka kɛwale la ala de b'a sara ala de ɲɛ bɛ bun adamaden ka ɲɛ da ka tɛmɛ i yɛrɛ kan walahi ala tun bɛ cɛ in sara cɛ in tun bɛna muso in valeur de dɔn muso in talen ale tun k'a to muso ta la cɛ ta la a furukɛ ta la furu de woro tan o de nana ni ne ye ala ne ne de cɛ ko ko n ka taa n tɛ n cɛ kan sɔsɔ ne bɛ taa laginɛ taga la mɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ walahi ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ kulibali i baramuso n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ce a ka nin ye tiɲɛ ye hmm. e ɲɛ bɛ ko dɔ bɛ ni hadamaden ko k'i bɛ kɛ jugement tigi ye i tɛ se a kɔrɔ hmm. ɛ eh, ala n'a kun y'a to tɛnɛn ka fɔlen k'a kɛ ala ta ye fɛn min cɛ in kun laban b'a wele a tun bɛ fɛrɛ min ɲini dɛ ko maa bɛ fɛn ka farifari ka taa fɛn dɔ ta ko i bɛ bila k' i dɛn ka taa a sɛmɛ a tun b'a bila a tun b'a yɛrɛ ɲini wala a tun bɛ boli e ka muso bɔ i kɔrɔ ko janko i ka fɛrɛ i ka ko la n ko i bɛ malo cɛ in tun bɛ malo walahi ɔ nka tɛnɛn y'a yɔrɔ min fɔ sisan wa ale y'i jɔ seleke min kan sisan donc a tigilamaa bɛ wuli aa a bɛ ka ne kɔntorole de a bɛ ka ne don ta ten k'a sɔrɔ a yɛrɛ n'a jogo don ni muso tun y'a to a ta la walayi ala tun bɛ muso wasa bɔn komi ale y'a kɛ ta ka ban e b'a dɔn hadamaden e maa tɛ se ka kɛ ala ye koyi ala de ye ala ye n'o tɛ k'a fɔ da i danfɛn ɲɔgɔn e ye se k'a kɔntorole e se k'a fɔ n cɛ bɛ nin kɛ o bɛ muso bɛ nin kɛ mɛ walahi ni ala de y'a kɛ a kɔntorole o de jɛlen don mɛ adamaden i tɛ se sisan madame jabate hmm. a ka kan ka taa wa ou bien a ka to yan de a faamulen kɔ k'a fɔ cɛ bɛ min nɔfɛ lamini a man kan ka taa furu t'o fɛn ye o mɔgɔ tɛ muso furu n'a diyar'i ye ko taa i ka so furu y'o fɛn de ye walahi a man kan ka taa n'a tɛ muso fɛ a ka furu sa fɛ a k'a wele tribunal la a ka furu sa muso k'i ban ka taa furu de don furu tɛ dulokiba ni kanba ye o furu y'o fɛn de ye n'a diyara cɛ ye i bɛ taa ka so kɔnɔ n'a ma diya cɛ a b'i fumalikan kɛnɛ ma o tɛ se ka kɛ walahi o tɛ tiɲɛ ye furu barika bɛ ɲini nka nin sugu tɛ dɛ nin sugu tɛ abadan furu t'o fɛn ye a ka fɔ cɛw ye furu ye min ye furu ye furututu de ye n'i ye muso ta a m'i neni a m'i ba neni a m'i fa neni a ma foyi foyi k'i la ko basa jɛnɛya nege b'e la il faut k'e muso ka so bila o tuma mun de kɛra o tuma furu tɛ yen bilen an ka sabati ayi poligami tɛ yan ah. min ko b'a ye a ka taa furu a ka taa fara muso kan muso ye mun k'a la n'a y'a sɔrɔ muso wolola ye a denw b'a bolo donc a bɛ taa laginɛ pour que ka na sunguruba ladon a ka so kɔnɔ ko n'a ma taa k'a bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ n'i taara o kɔlɔlɔ bɛ yen n'i ma taa o kɔlɔlɔ bɛ yen basa a furulen don cɛ min ma mɔgɔ ɲɛnama tɛ a tɛ siran ala ɲɛ madame jabate a tɛ ka taa banni mana kɛ a tɛ taa denkundi mana kɛ a tɛ taa y'a sen kana don u ka so ala tɛ yan aw bɛ ala ko kuma min fɔra ala ma furu labila o walahi ala ma furu labila muso in b'a ka furu de fɛ a y'i sigi a ka furu la a ko k'a tɛ taga o ye kojugu ye yɔrɔ jumɛn walahi taga kun t'a la a faamuna taga kun t'a la bi taga kun t'a la si ne tɛ ne tɛ nin fɛ michel ne tɛ nin fɛ michel ko taga kun de bɛ yen wa

ayi nin tɛ kɛlɛ nin tɛ kɛlɛ de ye tɛnɛ nin ye kɛlɛ de o n ka taa kɛra sɔgɔma ci bila ka na foyi foyi ko ne ka wuli ka taa yɛrɛma ko k'e ka e k'a fɔ ne ka taa yɛrɛma ten ayi o tɛ o tɛ furu fɛn ye dɛ d'accord alimami ni o tɛ sɔrɔli o muso y'i ban ka taa nin fasɔn na o ayiwa cɛ kumakan sɔsɔra wa sisan ee ko in ye ko fila de mm. muso kan ka cɛ ɲininka a bɛna taa kun jumɛn na wala ale a bɛ fɛ ale ka taa a faso la n'a sɔrɔ ci min don mm. a bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn mm. donc ni cɛ ko ayi ne yɛrɛ ka yamaruya de don bon sariya tɛ baara kɛ ee, bisigi kan quoi sariya bɛ baara kɛ danganiya de kan hmm. n'a y'a sɔrɔ danganiya bɛ muso in bolo k'a fɔ k'a bɛna ale lataa sungurun in de kama hmm. n'o danganiya bɛ yen donc muso bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la eh, taga kun tɛ ne na ne tɛ se ka taa nin waati la donc n'a ko mun na parce que e bɛ fɛ ka ne bila ka taa de ka na ni sungurun dɔ ye ka na ni tiɲɛnikɛla dɔ ye mm. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la furu de b'an cɛ ne tɛ se ka bɔ ka n pilasi di tiɲɛnikɛla ma mais n'a y'a sɔrɔ muso ta ye zɔnu de ye n'a y'a mɛn de wala ni dangani preuve t'a ni cɛ y'a yamaruya k'a ka taa a bɛ fɔ k'a ka tugun a cɛ kɔ a ka taa hali n'a bɛ taa ka na de hali ni tagali nege t'a la kɛ a bɛ taa ka na ɛ i tɛ taa i ka taa dɔ fara i ka lafiri tobi kan o tɛna fisaya ma n'i nana ala ka hakili ɲuman d'an ma